Tháinig muidne anseo, yeah? All in this, yeah?
Great. Go mbeannaí Dia dhíbh agus fáilte go dtí an chaint ghairme seo atá dhá craoladh inniu i gcomhar le RTÉ agus le TechSpace agus b'fhéidir go bhfuil tuiscint agaibhse atá ag éisteacht nó ag coinneáil cluais linn inniu ar TechSpace a bhíonns ag cur cúrsaí teicneolaíochta chun cinn ar fud scoileanna na tíre seo. Tá céad fáilte romhat. Má tá suim a'd i nGaeilge, má tá suim a'd sa gcumarsáid, tá tú san áit cheart, mar tá triúr gasúr in éineacht liomsa inniu, bhuel, triúr a bhí ina ngasúir ach atá anois fásta suas, ach níl siad chomh sean sin, sin Séamus Ó Fátharta, Lisa McGeough agus Séamus Ó Scanláin agus tá an triúr acu ag plé le cúrsaí teilifíse, cúrsaí raidió agus cúrsaí craoltóireachta agus cúrsaí teicneolaíochta. Agus ansin tá seanghasúr i mo chuideachta, léiritheoir sinsearach le RTÉ, sin é Kevin Burns agus tá taithí den tsaghas céanna aige. Do chéad fáilte Kevin agus cuir tú fhéin in aithne. Go raibh míle maith agat Norita. Yes bhuel ba léiritheoir raidió agus teilifíse mé agus tuairisceoir chomh maith D'oibrigh mé ar mhórchláracha RTÉ cosúil leis an Rose of Tralee, Prime Time, Scannal agus cláracha mar sin agus ar raidió bhí mé ag obair ar 2FM agus Raidió 1, The Gay Byrne Show, Gerry Ryan Show agus léiríonn sé sin cé chomh sean is atáim. Ach anois is ceann foghlama agus ceann rochtana mé agus an-áthas orm a bheith páirteach sa chaint seo agus nuair a réitíomar é seo a dhéanamh cheapamar go raibh sé tábhachtach caint gairme caint gairme a chur ar siúl ag an am seo nuair nach bhfuil deis ag daoine dul i dteagmháil le daoine eile nó go mbeadh Go mbeadh sé deacair teacht ar chainteanna you know ar líne, go mbeadh sé deacair ar dhaoine teacht ar chuairt chuig scoileanna agus rudaí mar sin. So an fáth go bhfuil sé seo ar siúl ná go léireoidh muidne nó go dtabharfaimid eolas do dhaltaí fé na deiseanna atá ann agus na slite atá ann fáil isteach ar na meáin nó post a bheith agat sna meáin agus tá go leor daoine ag iarraidh bheith ag obair sna meáin agus an tslí mar a fhéachaim féin air ná, b'fhéidir nach mbeidh tú ag obair sna meáin ach beidh tú ag úsáid na meán agus sin mar atá sé, bíonn gach duine ag úsáid na meán, go háirithe na meáin sóisialta na laethanta seo so tá sé an-tábhachtach taithí agus agus taithí agus eolas agus agus scileanna meán a bheith a bheith agat do cibé gairm a roghnaíonn tú amach anseo. Ach. Inniu, beimid ag caint le beirt nó triúr, tú fhéin san áireamh, a Norita, atá tar éis gairm a bhaint amach sna meáin Ghaeilge agus tá a leithéid ann, tá deis agat post a fháil agus obair go cruthaitheach sna meáin Ghaeilge Agus tá sé sin tábhachtach, ní amháin duit féin, más as scoil lán-Ghaeilge thú nó as an nGaeltacht thú, tá sé tábhachtach go mbeadh do ghuth féin, do scéal féin á chur fé bhráid ag daoine eile. Agus an rud a d'fhoghlaim mé féin ó bheith ag obair sna meáin ná an rud is tábhachtaí ná go mbeadh paisean agat, go mbeithfeá go mbeithfeá macánta sna scéalta a insíonn tú agus go mbeadh, go, go n-eascródh na scéalta sin asat fhéin, go mbeadh, go mbeadh baint ag na scéalta agus na rudaí atá tábhachtach duit. So, muna bhfuil paisean agat don rud, ní fiú é a chur fé bhráid daoine eile. So, caithfidh tú cloí leis na rudaí is tábhachtaí duit nó na rudaí a gcuireann tú fhéin suim iontu. So, sin an rud is tábhachtaí domsa agus An rud a deirimse fé phostanna sna meáin, an rud is fearr faoi ná bíonn tú ag déanamh rudaí go bhfuil suim agat iontu an t-am ar fad agus ní féidir le mórán gairme é sin a rá. So ní féidir leat a rá nuair atá tú ag iarraidh clár a dhéanamh, ní féidir leat a rá le Commissioner nó éinne mar sin Ba mhaith liom é seo a dhéanamh, níl suim agam féin ann ach b'fhéidir go mbeadh suim ag daoine eile. Ní bhfaighfeá deis an clár sin a dhéanamh. Caithfidh tú léiriú go bhfuil suim agus paisean agat féin sa rud so. Ní dhéanann tú rudaí ach amháin na rudaí go bhfuil suim agat féin iontu. agus nach rud iontach é sin. So, so sin, sin, sin mo chuidse, sin na rudaí is tábhachtaí domsa. Tá mé ag tnúth go mór éisteacht le Lisa agus Séamus agus, agus uait fhéin. Ba bhreá liom dá mbeadh daoine sásta ceisteanna a chur sa chat agus go mbeimid ag freagairt ceisteanna an t-am ar fad fé na meáin agus conas conas an t-oideachas agus an oiliúint ceart a fháil chun fáil isteach ar na meáin agus tá súil agam go mbeidh daoine in ann obair sna meáin Ghaeilge amach anseo so gheobhaidh tú amach fé sin san uair seo.
Go raibh míle maith agat Kevin agus tá an ceart ar fad agat, an paisean a bheith i do chroí, sin an rud is tábhachtaí. Bhí mise sé bliana déag nuair a thosaigh mé ag craoladh le Raidió na Gaeltachta agus lean mé leis, tiocfaidh mé ar ais go dtí é sin níos deireanaí ach tá mé ag iarraidh a ghoil go dtí an chéad bhean ar an bpainéal inniu a bheidh sásta aon cheist atá a'dsa atá ag éisteacht a fhreagairt, sin í Lisa McGeough. Tá céad fáilte romhat Lisa. Chuaigh tusa, chuaigh tusa leis an, leis an gcumarsáid an chéad uair riamh, rinne tú céim, Lisa, ar an gCeathrú Rua. Bhí an Ghaeilge tábhachtach dhuit ag an am, is dóigh, an raibh? Bhí, bhí. Rinne mé cinneadh dul chomh fada leis an gCeathrú Rua agus cheap gach éinne ag an am go raibh mé as mo mheabhair, is as Contae Lú mé, ní raibh aon duine ag dul chomh fada le Gaillimh, never mind an Cheathrú Rua, agus cheap siad tá an bhean seo, glan as a meabhair. Ach an rud a bhí mé ag breathnú air agus mé san idirbhliain a rinne mé an cinneadh seo, bhí mé ag iarraidh dul leis an gcumarsáid agus bhí mé ag iarraidh an cúrsa ba phraicticiúla a bhí mé in ann a aimsiú a dhéanamh. Agus bhreathnaigh mé ar na cúrsaí ar fad agus cheap mé ag breathnú ar an leagan amach a bhí ar an gcúrsa cumarsáide ar an gCeathrú go mbeadh sé, go raibh rudaí praicticiúla, go mbeadh siad á dhéanamh againn gach lá agus bhí. Bhí an ceart agam ina léamh agus chomh maith leis sin gur go mbeinn á dhéanamh trí mheán na Gaeilge agus cheap mé sin rud eile, sin scil eile a bheadh agam nuair a bheidh mé críochnaithe. Ní hamháin go mbeidh mé in ann a bheith ag plé le cúrsaí cumarsáide, leis an raidió, leis an teilifís, leis an irisseacht ach beidh mé in ann é a dhéanamh i mBéarla agus i nGaeilge. Buntáiste den chéad scoth a cheap mé a bheadh agam agus bhí.
Agus nuair a bhí tú ar an gCeathrú Rua, chaith tú cheithre bliana linn ar an gCeathrú Rua, Lisa, cén léargas a thabharfása ar an bhfeabhas a chuir tú ar do chuid Gaeilge mar gheall go raibh tú lonnaithe i nGaeltacht?
I mean, ní dóigh liom gur féidir liom cur síos a dhéanamh air mar eh an chéad uair a bhí a bhíos ar an gCeathrú Rua ní dúirt mé mórán ar chor ar bith mar bhí faitíos orm. Ní níor fhreastail mé ar ar Ghaelscoil eh sa bhunscoil nó sa mheánscoil so bhí mé ag teacht isteach le gnáth you know Gaeilge na hArdteiste agus cé gur thuig mé an chuid is mó de na rudaí a bhí ag dul ar aghaidh agus is dócha an ráite a bhí tú féin mar léachtóir agam agus ceapaim b'fhéidir go raibh deacrachtaí áirithe agam leis an luas a bhíonns le do chuid cainte ach seachas sin bhí mé in ann an chuid is mó de na rudaí a thuiscint ach thóg sé cúpla mí orm you know an muinín a bheith agam a bheith ag caint níos mó agus a bheith eh, ag caint le daoine timpeall orm, but bheith ar an Gcara Rua mar bhíomar inár gcónaí ann agus bhíomar inár gcónaí lena chéile na daoine céanna a bhí ar an gcúrsa linn, bhí cúpla cúrsa eile ar siúl san Acadamh so bhí bhíomar is dócha aon saghas rudaí sóisialta a bheadh ar siúl againn bheadh muid ar fad le chéile agus ag caint as Gaeilge nuair a bhíomar ag dul isteach chuig an siopa bhí Gaeilge ann nuair a bhíomar ag dul chuig an teach tábhairne bhí Gaeilge ann nuair aon rud a bhí ar siúl againn bhíomar in ann é a dhéanamh tríd an Ghaeilge agus ní fhéadfainn é sin a bhualadh, níos, like, I mean just tá sé just ar an rud is tábhachtaí mar tá tú just tumtha isteach ann agus go háirithe domsa os rud é nach raibh mé ag teacht ó chúlra a bhí chomh Gaelach sin, bhí sé sin ag teastáil go géar uaim ionas go mbeinn in ann a bheith ag feidhmiú i gceart sna meáin trí Ghaeilge. Anois tá an dream job agat ar bhealach, Elise, agus tá, ag obair trí mheán na Gaeilge agus tá Béarla agat, ar ndóigh, do RTÉ. Cén chaoi ar tharla an t-aistriú sin, mar tá's agam go raibh tú ag obair le, le, le raidió roimhe sin. Cén, cén cur síos a dhéanfá ar an aistear sin go dtáinig tú go dtí an pointe seo mar chailín óg anois a bheith ag obair do RTÉ?
Yeah, fós fhéin ní chreidim é, dáiríre, you know, go bhfuil mé ag obair le RTÉ gach aon lá, ag cineál rá, cén fáth a lig tú dom é seo a dhéanamh? Ach, is dócha, nuair, nuair a thosaigh, nuair a bhíos, nuair a bhíos san Idirbhliain agus bhí mé ag smaoineamh ar, tá mé ag iarraidh bheith ag obair sa raidió, so rachaidh mé chuig an ollscoil agus ansin gheobhaidh mé post sa raidió agus, you know, beidh sé, beidh mé ag dul ar an mótarbhealach agus just beidh mé ag dul díreach chuig an bpost sin. Ach ní, ní mar sin a bhíonn, you know. caithfidh tú dul trí na bailte agus sin sin an rud a bhfuil mé. Bhí mé ag dul ar na cúlbhóithre trí na bailte agus ag kind of ag déanamh rudaí éagsúla ar an mbealach. So nuair a chríochnaigh mé ar an ollscoil bhí saghas fíorphost agam. Eh bhí mé ag obair le Gaelchultúr ar feadh trí bliana agus cuireann siadsan is dócha ehm ranganna ar fáil do dhaoine fásta trí lá eh bhíonns ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim agus rudaí mar sin. Eh déanann siad neart rudaí ach sin an príomhrud a dhéanann siad. Agus bhí mé ag obair leosan but bhí ag an am céanna bhí mé thuig siad na scileanna a bhí agam so bhí mé ag cur leis an ábhar ar líne a bhí acu. Mar shampla tá cúrsaí ríomhfhoghlama acu agus is féidir cliceáil ar an gcnaipe in aice leis an bhfocal nó in aice leis an abairt agus is féidir leat éisteacht leis. So bhí mé istigh sa stiúideo bhíomar ag taifeadadh rudaí mar sin bhí mé á ghearradh bhí mé á chur ar líne you know bhí mé ag déanamh físeáin dóibh so bhí na scileanna in úsáid agam ach ar bhealach cineál éagsúil Ach ag an am céanna bhíos ag déanamh you know cláracha anseo agus ansiúd le Raidió na Life a bhí in aice láimhe so bhí bhí mé ag déanamh an craoladh saghas mar chaitheamh aimsire más má thuigeann tú mé seachas an príomhphost a bhí agam. Tuigim. Agus bhí mé ag déanamh sin ar feadh tamaill agus ansin caithfidh tú ag pointe éicint ansin a rá ok bhuel actually b'fhearr liom m'am ar fad a chaitheamh ag obair sa raidió agus caithfidh tú léimt agus cineál léim mé agus bhí mé ag déanamh rudaí beaga agus ansin tháinig post aníos ag like post ceart más maith leat 'cause ar ndóigh is daoine deonacha ar fad a bhíonns ag obair in Raidió na Life an chuid is mó ach tá kind of trí phost kind of cearta ann and I mean airgead i gceist atá i gceist agam ansin so bhí mé in ann a bheith ag obair go lánaimseartha do Raidió na Life ar feadh bliana basically kind of i gceannas ar na cláracha agus gach rud mar sin agus bhí sé sin ar fheabhas. Mar ar stáisiún mar sin is you know stáisiún pobail é agus em is féidir rudaí a thriail. So má théann tú isteach chuig an bainisteoir is déarfaidh tú tá mise ag iarraidh eh clár bricfeasta a thosnú. Bhuel you know ní thosnaíonn an craoladh de ghnáth go dtí'n a dó a chlog. Bhuel an féidir linn é sin a athrú? Mm is dócha gur féidir agus you just kind of rudaí a thriáil like you know agus aon rud gur mhaith leat a thriáil a thriáil amach rud a bhí ar fheabhas. Agus ansin bhíos ag obair ar feadh tréimhse just kind of freelancing agus bhíos ag déanamh obair do Newstalk agus Today FM agus áiteanna mar sin. Agus ansin tháinig post aníos ar saghas painéal aníos in RTÉ a bheith ag obair mar BCO nó Broadcast Coordinator sa raidió. Agus an rud atá i gceist le broadcast coordinator ná bíonn tú sa stiúideo, bíonn tú ag cur na nglaonna, bíonn tú ag déanamh go leor admin agus rudaí mar sin agus ní bhíonn sé really, ní bhíonn sé in áiteanna eile, ní bhíonn broadcast coordinator de ghnáth sna stáisiúin tráchtála ach bhí, tá in RTÉ agus in raidió. Agus so bhíos ag obair in an casual panel a bhí ann so bhíos kind of ag hopáil timpeall so like dá mba rud é go raibh duine ar saoire bhíos ag líonadh isteach dóibh nó go raibh duine breise ag teastáil nó rud mar sin so bhíos ag obair sna cláracha ar fad Ag an am céanna bhíos ar phainéal eile, so arís ní post é ach bíonn tú ar phainéal de chláraitheoirí in Raidió na Gaeltachta i mBleá Cliath, so bhéinn ag líonadh isteach do dhaoine ansin. Agus ansin bhíos ar phainéal eile. So just bhíos ar go leor painéil éagsúla ar feadh tréimhse an-fhada. Em agus ansin bhí mé ar phainéal de thaighdeoirí agus ansin eh fuaireas, sin an uair a fuaireas saghas em aon saghas, kind of conradh a raibh like mé ag obair go lánaimsire le rud éigin. So fuaireas conradh naoi mí ag obair em ar chlár Marian Finucane em agus bhíos ag obair ar an gclár sin ar feadh naoi mí agus ansin ina dhiaidh sin eh bhí taighdeoirí ag teastáil sa teilifís agus em chuaigh mé chomh fada le cláracha Gaeilge ó thaobh na teilifíse. Agus sorry go raibh sé sin chomh fada sin mar scéal ach bhí mé ag iarraidh é sin a léiriú dos na daltaí atá ag éisteacht mar Ní. Uaireanta, d'fhéadfadh sé tarlú go dtagann tú amach as an ollscoil agus cuireann tú isteach ar do dream job agus d'fhéadfadh sé sin tarlú like go héasca ach an chuid is mó den am téann tú ag déanamh rudaí éagsúla agus tá tú ag bogadh idir rud amháin agus rud eile agus gach aon rud a fhoghlaímíonn tú ar an mbealach cabhraíonn sé go mór leat ar an gcéad rud eile agus ní drochrud é a bheith ag dul tríd na bailte seachas ar an mótarbhealach. Yes, m'anam gur fíor duit é sin a Lisa, cabhraíonn chuile rud beo, na poist éagsúla a bhí a'd, bhailigh tú go leor eh taithí ar an mbealach agus tá sé sin tábhachtach, thug tú leat é ag eh ag an bpost atá a'd agus beidh muid ag caint faoi do phost ar ball, tiocfaidh mé ar ais go dtí tú, go raibh míle maith a'd. A Shéamuis eh Uí Scannláin, eh thug tusa beagnach aon léim amháin isteach go dtí Raidió na Gaeltachta, ar bhealach, nár, nár thug, tar éis na céime?
Thug, agus déanfaidh mé míniú leat an, is dóigh, an jab a bhí a'msa sa samhradh ná, i ndáiríre, chuile shamhradh théis, théis agus mé ag an gcoláiste agus ag an, ag an scoil, ná go mbeadh mé ag obair i gColáiste Lurgan agus tharla sé agus mé ag críochnú mo chéim, 2014, cheapfainn, go raibh siad ag cuartú painéal, cláreachtairí i gCasla, cineál cosúil leis an turas céanna a bhí ag Lisa ar go leor bealaí, ach bhí siad ag cuartú cláreachtairí sa gceannáras agus shocraigh mé cur isteach air. Agus really níor chuimhnigh mé tada eile faoi ach go bhfuair mé an glaoch le dhul ag agallamh agus cuireadh ar an bpainéal mé agus yeah, sin beagnach seacht mbliana ó shoin anois ach is dóigh le beagán eile de mo chúlra a thabhairt, is dóigh an chéad bhlaiseadh a fuair mé de na meáin cearta ná em, gosh, naoi déag naocha hocht nó naocha naoi, b'fhéidir, is gan ach i mo ghasúr. Ag an am, bhí, bhí, is dóigh, bhí dlús ag tíocht leis na leaganachaí Gaeilge de chlárachaí a bhí TG4 a chur amach so bhí dubáil go leor ag tarlú an t-am sin agus tá i gcónaí like ach em is dóigh nach bhfuil sé alright a admháil anois ach bhí mé sa gcéad shraith Gaeilge de, de, de Teletubbies ag an am agus em cé nach mbeadh an Ghaeilge ag na, ag na carachtair iad fhéin ach bhíodh gasúir Bhíodh gasúir Sasanach ann agus chuir muide Gaeilge, thug muide Gaeilge dhóib ag an am. Agus I suppose ina dhiaidh sin Norita, ar go leor bealaí, go b'in é an chaoi ar thosaigh mise m'aistear, mar a luaigh Lisa ansin, leis na meáin. Ar go leor bealaí, idir eatarthu, chuaigh mé ag an scoil, bhí sé d'ádh orm, chuaigh mé, ag an mbunscoil agus ag an meánscoil anseo sa nGaeltacht, just díreach soir an bóthar uainn anseo i gCois Fharraige agus ansin bhí sé d'ádh orm go ndeachaigh mé siar an taobh eile seachas a dhul isteach go Gaillimh ag an Acadamh ar an gCeathrú Rua agus really ní raibh a fhios a'm i ndáiríre céard a bhí uaim. nuair a bhí mé ag déanamh na céime. B'fhéidir gur cuimhneach le, b'fhéidir cuimhneach leat é, a Norita, ar bhealach go raibh mé ag rá ag pointe amháin á tá mé ag iarraidh a dhul ag múineadh nó tá mé ag iarraidh a dhul sna Gardaí. Really ní raibh Go tú deimhin bhí tú. Yeah bhí, bhí, ní raibh tú le bhí tú messy. Yeah bhí agus ahem caint ar an léim sin isteach sa radio, yeah ní raibh, ní raibh, níor cheap mé go b'in é a tharlódh i ndáiríre. Bhí mé ag iarraidh. Bhí dhá rud ann a bhí mé ag iarraidh a dhéanamh, either muna bhfuigheadh mé obair sna meáin go raibh mé ag dul ag fanacht nó go dtiocfadh, go n-osclódh na Gardaí suas arís mar ag an am bhí bac earcaíochta, bhí an, really bhí an tír, ní raibh an tír iontach ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta ós rud é is bhí an cúlú fós ag tarlú an t-am sin, cúlú eacnamaíochta agus bhí bac ar an tseirbhís phoiblí aon duine a thabhairt isteach ann agus b'in na Gardaí a gcur san áireamh freisin. So bhí mé ag rá liom féin, coinneoidh mé mé ag imeacht anois píosa nó, an ngabhfaidh mé isteach ag obair san earnáil a bhfuil mé traenáilte ann agus b'shin é a rinne mé. Ní raibh, cheapfainn, ag an am, bhfuil 's a'd, bíonn sé chomh héiginnte agus atá sé a bheith i do i do shaor-oibrí, i do freelancer. Bíonn sé deacair scaití misneach a bheith a'd is go n-oibreoidh rudaí amach agus go mbeidh tú fós ann théis an oiread seo blianta. But is dóigh gur chinntigh sé dhom gur gur san earnáil i gurb í mo theanga dhúchais féin í, nach bhfuil mé i bhfad ón mbaile, agus i ndáiríre, is dóigh, ar nós Lisa, bhí mé ag triáil rudaí difriúla ag an am céanna. D'oibrigh mé i sraith cócaireachta teilifíse thiar ar TG4 ar feadh cúpla mí sular, an samhradh ar chríochnaigh mé mo chéim, eh, fuair mé post, fuair mé post, b'fhéidir mí nó sé seachtainí nó rud eicínt eh, i TG4 ag plé le clár cócaireachta Ó Cuisine agus níor mar thug, yeah, tá mé really isce ar bheith ag obair leis an teilí agus déanfaidh mé seo agus déanfaidh mé siúd. But really, like, it- b- b- bíonn an oiread smaointe ag dul thart i do chloigeann agus beidh tú ag rá, ok, tá mé ag iarraidh seo a dhéanamh agus beidh mé i mo, beidh mé i mo, you know, Bryan Dobson faoin am a mbeidh mé ceathracha. Ní oibríonn sé amach ar an gcaoi sin like caithfidh tú cúpla jab different a thriáil agus em, an rud faoi na cúpla mí sin sa teilifís ar nó ar nós actually ar nós Shéamuis um tharla sé go ndeachaigh triúr againn as an rang céanna isteach go go TG4 don bhliain um taithí oibre a bhí againn agus sin é i ndáiríre a dhaingnigh b'fhéidir mo shuimse sna meáin chumarsáide agus dúirt mé liom féin 'Right, actually, beidh mé in ann, déanfaidh mé rud eicínt'. Níl a fhios agam céard é fhéin fós sna meáin chumarsáide but gabhfaidh mé leis ar chaoi eicínt. Bhí triúr againn scaipthe thimpeall ar an teach thiar i mBaile na hAbhann sa gCeannáras ag an am. Bhí mise ar thaobh amháin ag plé le suíomhanna idirlíne. agus TG4 Player agus rudaí mar sin agus bhí bhí Séamus agus Seosaimhín i gcoirnéal eile den teach ach ar go leor bealaí thug siad isteach muid sa stiúideo teilifíse le dhul ag déanamh jabannaí éagsúla, plé le autocue, plé le ceamaraí, plé le you know b'fhéidir amantaí ag cur maidhceannaí ar aíonna, tabhairt cúnamh leis an set, réiteach rudaí. So triailfidh tú rudaí éagsúla le súil agus go go bhfaighidh tú tuairim eicínt faoi céard tá uait. So b'in 2014 cheapfainn a chríochnaigh mé is dóigh go foirmeálta le Telly. Bhfuil a fhios agat tá mé ag déanamh corrphíosa anonn is anall i gcónaí ach i ndáiríre ní raibh aon cheapadh agam gur le Raidió na Gaeltachta a bheadh mé chomh fada seo síos an líne. Tá mé istigh ann, yeah, tá mé ag dul ar seacht mbliana ann now, mí Meán Fómhair nó Deireadh Fómhair seo chugainn beidh mé seacht mbliana ann. So, taitníonn sé go breá liom, tá taithí really now iontach faighte agam agus arís tá a fhios agat féin ó thaobh an leagan amach atá ar an áit, clár-reachtaire, ciallaíonn sé, ciallaíonn sé an oiread rudaí éagsúla. Tá tú i do láithreoir, tá tú i do léiritheoir, tá tú i do dhuine fuaime scaití, tá tú ag eagrú píosaí fuaime, tá tú ag plé le ceol, tá tú ag déanamh seo siúd agus eile. So you know tá tá tá an oiread de na rudaí sin clúdaithe ach téann sé ar ais is dóigh go dtí an traenáil a fuair muid nuair a bhí muid ag déanamh ár gcéim. agus tiocfaidh Séamus agus Lisa anois agus ó shin, arís ar ndóigh freisin. Tá, tarlaíonn sé go ndéanann tú céim agus b'fhéidir nach bhfuil baint ar bith aige leis an jab a bhfuil tú ann anois. Tá go leor múinteoirí, cuir i gcás, atá sa gcraoltóireacht agus you know, just liomsa is dóigh go raibh, go raibh, go raibh sé tráthúil go bhfuair mé cineál léim, díreach isteach ann ar go leor bealaí agus go bhfuil mé fós ann buíochas le Dia agus you know tá an oiread rudaí agus ní raibh aon cheapadh agam fiú amháin agus muid ag dul ag an gcoláiste go mbeadh go dtiocfadh an lá go mbeadh mé ag léamh na nuaíochta ar 2FM nó ar Lyric nó ar Radio One nó aon cheann acub sin i nGaeilge agus yeah is cineál beidh tú ag rá leat fhéin God meas tú an bhfuil sé seo ag tarlú scaití agus you know go mbíonn tú in ann a bheith mar chuid de chláracha a bhfuil you know na na na na milliúin ag éisteach leo ar fud na tíre agus ar fud an domhain agus tá sé amhlaidh le Raidió na Gaeltachta chomh maith mar tá ní amháin go bhfuil pobal dílis éisteoirí um, anseo in Éirinn fhéin ach tá mar deir siad sa Béarla na na expats na daoine atá imithe imithe thar lear like i Meiriceá agus sa Sasana agus i díreach just mar shampla um, lá cheana, d'fhreagair mé an fón sa seomra nuachta agus duine eicínt a bhí ag iarraidh iarratas a chuir isteach dhá máthair a bhí ag éisteacht thall i Huddersfield i Sasana agus dúirt sí Ó tá sí an aois seo anois agus tá sí ag éisteacht chuile sheachtain agus rudaí agus bhí mé ag rá liom féin God tá you know agus tá daoine ann atá chomh dílis gon Ghaeilge fiú amháin agus iad imithe ón mbaile leis an oiread seo blianta agus you know, beidh tú thall ag taontaíocht amach, god tá muid ag déanamh, tá muid ag déanamh, más mé féin atá á rá, tá muid ag déanamh an-jab má tá daoine fós ag éisteacht linn théis an oiread seo blianta agus agus atá an-dílis dhó agus, you know, tá an dílseacht sin ann i gcónaí cheapaim. Sorry, bhí an freagra sin really fada. No tá tú togha tá tú togha Shéamuis agus is is is mórtas a chairde a bheith in ann é sin a rá. bhfuil tú ag craoladh i do theanga fhéin agus ag déanamh job go dtaitníonn leat agus tá cos leat chomh maith i ndomhan na teilifíse, tiocfaidh muid ar ais aige sin ar ball agus beidh mé dhá phlé leat fhéin agus le Lisa. Tá mé ag dul go dtí Séamus Ó Fátharta anois. Shéamuis, rinne tusa an chéim thú fhéin ar an gCeathrú Rua, craoltóir den scoth a bhí ionat, más mise atá dhá rá, tá cead a'mse é sin a rá mar tá mé i mo shaineolaí anois ar an gcraoltóireacht raidió. Chuaigh tú le le TechSpace, sciob siad leo thú, eh bhí méar a'd i go leor rudaí eile. Cén chaoi ar tharla sé go bhfuil tú le TechSpace ag cur chun cinn na teicneolaíochta i scoileanna na tíre? Yeah, is dóigh, is aisteach an rud é, thosaigh mé féin in earnáil na teilifíse tar éis TG4 agus is dóigh go labhair Séamus Ó Scanláin ansin ar thréimhse a chaith muid i TG4 agus is dóigh go b'in é ar bhealach a mheall mise isteach sa teilifís ar dtús chomh maith céanna, bhí an-suim a'msa is dóichí sa teilifís agus sa gceamaradóireacht nuair a thosaigh mé amach ar dtús san ollscoil agus d'éirigh liom tréimhse naoi mí a chaitheamh ar TG4 ar dtús báire ag Cúla4 agus Ponc ag an am agus d'éirigh liom mar a tharla sé ceamaradóireacht a dhéanamh don tréimhse sin agus is dóichí thosaigh sé leis sin agus ansin díreach théis críochnú 2014 bhí mé ag obair is dóichí leis na Cualáin Seán agus Éamonn Ó Cualáin ar chlárachaí éagsúla fáisnéise GAA USA agus iad sin uilig ar feadh cúpla mí tá mblianta ina dhiaidh sin ag obair leis na leads ag cur na cláracha sin i gcríoch agus díreach ina dhiaidh sin is dóichí is muid ag caint ar ag obair ar an freelanceáil agus stuff tháinig post aníos i gCiarraí díreach ina dhiaidh sin ag obair ar ar shraith ar a dtugtar Dúiche agus is dóichí go b'in an tsraith is mó dháiríre d'oibrigh mé air don chéad bhliain chaith mé tréimhse ag obair ag eagarthóireacht agus ag déanamh podcastaí agus ag taifead ar dtús báire agus ansin gon darna sraith agus gon tsraith deireadh ó sin go tháinig mé ar ais agus mé ag léiriú ansin. So is dóichí ar bhealach gur saol na léiritheoireachta is mó a chuir mé suim agus ag plé le cúrsaí bainistíochta. Agus ansin is dóichí ar bhealach eile go b'in a thug isteach san áit atá mé inniu. So tháinig mé isteach i TechSpace ar dtús báire 2018. Théis tréimhse a chaitheamh sna meáin ag déanamh traenáil sna meáin chruthaitheacha. So ag cur traenáil ar fáil go mhúinteoirí ar fud na tíre agus ansin théis thart ar you know roinnt míonna a chaitheamh istigh anseo tháinig post aníos i bainistiú an chláir agus is dóichí ó mo thréimhse ag plé le cúrsaí léiritheoireachta go raibh an-suim a'm sa mbainistíocht agus de bharr sin chuir mé isteach ar an ról agus ansin fuair mé an ról sin. So tá mé tá mé ag plé le cúrsaí TechSpace is dóichí ó 2000. Is a 18 is ag plé le bainistiú an chláir ó chuaigh muid go náisiúnta 2019. Ach is dóichí leis sin fhéin ar bhealach go bhfuil mé bogtha beagáinín ó thaobh óna meáin ach fós fhéin choinnigh mé choinnigh mé mo chois istigh an doras ansin ar feadh tréimhse chaith mé tréimhse bliana nó os cionn bliain ag plé le clár ar Galway Bay FM dhátheangach chomh maith ceann ar maidin Dé Sathairn agus bhí mé ag plé leis sin cineál go bhfuil an chaoi a bhfuil cúrsaí sa lá atá inniu ann sa lá atá inniu ann, bliain ó shoin, gur bhuail cúrsaí muid. So yeah, is dóichí, go gcoinníonn muid uilig, cheapfainn, is cuma cé ngabhfaidh muid, go gcoinníonn muid ár gcois istigh an doras ar bhealach eicínt agus go bhfuil, nuair atá suim a'd sna meáin. So yeah, so tréimhse, tá sé, tá sé suimiúil is dóichí ar bhealach is níl 'fhios a'd cén áit a chríochnós tú suas cheapfainn nuair a thosós tú ag obair in earnáil na meáin go bhfuil tú in ann críochnú suas in aon cineál phost éagsúil dháiríre.
Yeah, abair, sin pointe, a Shéamais, a rinne Lisa. em, Bhuel, sa dúirt sí, bhí sí ag tabhairt cuairt ar bhailte, rud a bhí i gceist aici go ndeachaigh sí, ní raibh an bóthar díreach aici, bhí bóthar casta aici, ach thug sí léi an-taithí ó, ó phoist éagsúla. Tá sé sin tábhachtach, is dóithí, gan an doras a dhúnadh ar dheis ar bith, a Shéamais, agus misneach a bheith a'd cur isteach ar phost. B'fhéidir nach é an rud go díreach atá uait, ach go, go, go dtabharfaidh sé i dtreo thú, ga- b'fhéidir gan aon shúil a'd, gan aon choinne a'd leis. Bhuel, sin é, cheapfainn, agus de bharr na scileanna, cheapfainn, a fhoghlaimíonn tú sna meáin dháiríre, is dóichí go mbíonn meascán mór scileanna a phiocann tú suas de réir a chéile agus cheapfainn freisin, ag dul siar ar d'thréimhse san Acadamh agus OÉ Gaillimh, go bhfuil an t-uafás scileanna a phiocann tú suas agus déanann tú meascán, níl tú, is dóichí, ag déanamh rud amháin, tá tú ag plé leis an teilifís, tá tú ag plé leis an raidió agus tú ag cur, ag déanamh cláracha beo agus faoi bhrú mhór millteach sa darna bliain. agus rudaí mar sin, ach cheapfainn piocann tú suas an t-uafás, t-uafás scileannaí de bharr sin, agus ansin tugann tú iad sin leat agus tú ag goil ar aghaidh sa saol, agus yeah, sin an rud, níl a fhios ag éinne is dóichí cá mbeidh muid sna blianta amach romhainn ó thaobh na hearnáil éagsúla, so is dóichí go bhfeicfidh muid linn cá ngabhfaidh muid, ach. Cheapfainn tá an t-uafás deiseannaí amuigh ansin go b'in an rud is tábhachtaí agus níl aon stop le cúrsaí. Agus is aisteach an rud é like labhair Séamus níos luaithe faoi thosaigh sé um is dóichí ag plé leis na meáin ar dtús báire agus bhí mise an chaoi chéanna thosaigh mise ar an mar a deirim féin i gcónaí ar ar an taobh eile den den cheamara ar bhealach amháin thosaigh mé um leis an aisteoireacht agus uh rudaí mar sin agus uh ag breathnú siar is dóichí ag an am, Taibhdhearc na Gaillimhe agus an aisteoireacht a bhíodh muid a dhéanamh leis sin ar feadh tréimhse mhaith blianta agus tá fós ar siúl tá mé cinnte do dhaoine óga thosaigh muid leis sin, chuaigh mise ansin ina dhiaidh sin ar aghaidh go tréimhse a chaitheamh ar Ros na Rún agus ar ar neart chlárachaí eile ar ar scáileán do do TG4 so is aisteach an rud é go tháinig tú ó thaobh amháin go taobh eile agus is cuimhneach liomsa ag an am bhí mise ag plé le cúrsaí teilifíse ag an am, abair, ag aisteoireacht agus stuff agus gan aon suim a'm ar bhealach amhá- eh, gan aon suim a'm ar bhealach amháin a bheith ag plé leis an taobh eile ach ní raibh an tuiscint a'm mar is dóichí bhí mé sa s- eh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua agus mé ag iarraidh a bheith ag oibriú amach céard a bhí mé ag iarraidh a dhéanamh agus Mm. eh, tá actually tú féin cheapfainn nó Rita tháinig i- tháinig isteach lá amháin agus Spé- eh, a thug caint dúinn agus ansin ina dhiaidh sin cheapfainn go ndeachaigh muid suas san Acadamh ar an gCeathrú Rua agus go raibh mé Sea. ag caint leat agus ansin ina dhiaidh sin chuir mé suim mhór a ghoil ag plé leis an gcéim agus tá's a'm ag an am bhí mise as an gCeathrú Rua mise agus is dóichí bhí muid ag breathnú ar ag cur isteach ar an CAO agus stuff is bhí mé ag rá liom féin á níl a fhios a'm an bhfuil mé ag iarraidh a bheith ag cur isteach ar an Acadamh agus bhí mé ag iarraidh imeacht ón mbaile ach Ní hin é mar a chuaigh agus chuir mé isteach ar an Acadamh ar an CAO agus ansin chríochnaigh muid suas ann. Agus sin an rud, cheapfainn go bhfuil an t-uafás deiseannaí sna meáin, go b'in an rud, go b'in an rud is suntasaí faoi, nach bhfuil aon stop really céard is féidir leat a dhéanamh go bhfuil tú in ann a bheith ar aon taobh den scáileán ar bhealach amháin agus go bhfuil an t-uafás postannaí agus gur féidir a thriail agus a dhéanamh agus go b'in an rud is fearr faoi, níl aon lá mar a chéile nó níl aon is dóichí Níl tú a bhástú in áit amháin agus i ról amháin má tá tú ag iarraidh bogadh ar aghaidh. Sea, sin focal maith. Lisa, nuair a smaoiníonn tú ar an méid atá bainte amach agat go dtí seo, b'fhéidir nach ceist an-fhéaráilte í seo, but céard é an rud is mó go bhfuil bród ort faoi ó thaobh do chuid, déarfaidh mé, do chuid agallamh, b'fhéidir, na daoine a labhair tú leo? Ní maith liom an cheist a chur, ar bhealach, ach céard é an rud is mó a spreagann thú, céard atá déanta agat go dtí seo?
Um yeah so ag caint ag caint le daoine is maith liom a bheith ag déanamh an obair sin a bhí tú a bhfuil a dhéanann a dhéananns gach duine a bhíonns ag craoladh is ag cur glaoch ar dhaoine is ag fáil brief agus taitníonn sé sin go mór liom mar obair I mean lá amháin d'fhéadfá a bheith, bhíos ag caint le fear amháin a bhíonns ag obair le NASA. like lá amháin right and then lá eile tá tú ag caint le d'you know uaireanta b'fhéidir go mbeifeá ag caint le b'fhéidir ceoltóir nó aisteoir d'you know a bhfuil an-spéis agat ann ach tá tusa ag cur, caithfidh tú a bheith an-phroifisiúnta you know so tá tusa ag cur scairt ar an duine seo em ag déanamh do phost but like i gcúl do chloigeann you're like aah seo an duine seo you know cibé duine atá ann agus you know go bhfuil deis agat labhairt leis an duine seo agus yeah tá rudaí mar sin uaireanta bíonn sé cineál em surreal you know agus fiú Is dócha, na rudaí is mó a sheasann amach dom is dócha ná na himeachtaí móra b'fhéidir. Nuair a bhíos ag obair in Radio One, bhí deis agam a bheith ag obair ar an gcéad Folk Awards a bhí ar siúl, an chéad ceann acub sin riamh agus imeacht mór millteach a bhí ansin in Vicar Street so ní hé gur clár raidió go díreach a bhí ann ach clár raidió a bhí ann ach bhí you know bhí imeacht mór timpeall air agus uh, is dócha an chéad uair domsa a bheith ag obair ar imeacht mar sin agus bhí sé just ar fheabhas ar fad a bheith bainteach leis like, you know, agus a bheith ná an, an, an cineál machine sin a fheiceáil ag obair um, agus is dócha um, Yeah, is dócha, like, it's just ag caint le daoine. Is cuimhin liom uair amháin in Raidió na Life go raibh cúpla ceoltóir istigh againn, abair Mark Geary, bhí sé istigh lá amháin agus bhí Mick Flannery istigh lá eile, do you know, agus go bhfuil tú chomh cóngarach dóibh sa stiúideo agus iad i mbun a gceirde agus just an draíocht a bhaineann leis sin, like go bhfuil deis agat a bheith díreach os a chomhair amach, just rudaí mar sin. And then just an gnáthstuif ó lá go lá a bhíonns ar siúl agat where you kind of go. How how is it my job gur go bhfuil deis agam féachaint siar féachaint siar ar chuid den chartlann? Like b'fhéidir go gcaithfinn lá nó dhó just ag féachaint ar chartlann teilifíse agus yeah is obair chrua a bhíonns ann 'cause bíonn tú i gcónaí sa tóir ar rud éigin faoi leith ach fós féin is cineál wow that like dá ndéan dá ndéanann cur síos air seo do dhuine éigin b'fhéidir nach mbeadh ar an eolas you know faoin obair like you know cad a rinne tú inniu? Well bhreathnaigh mé ar an teilifís.

Ceapfainn, bhuel bhí sé an-spéisiúil domsa a bheith ag obair air mar is dócha, is féidir féachaint siar ar an RTÉ Player más mian libh cúpla focal má chuireann sibh isteach ann, ach is dócha domsa mar a deirim, ag fás aníos ní raibh Gaeilge sa teach ar chor ar bith right so má bhí rud éigin ar siúl ar an teilifís as Gaeilge ní raibh mé ag breathnú air because you know ní bheinn in ann é a thuiscint. So bhí sé an-spéisiúil domsa a bheith ag breathnú siar ar na cláracha seo ar fad a bhí déanta as Gaeilge agus is dócha, bhí muid ag díriú ar na cláracha a raibh sé mar aidhm acu cúpla focal a mhúineadh do dhaoine, you know, so Buntús Cainte, Anois is Arís, rudaí mar seo. Um, agus bhí sé an-spéisiúil dom breathnú siar, agus fiú breathnú siar ó thaobh na teilifíse de, an stíl uh, agus an stíl, stíleanna atá athraithe ó na 60idí ar aghaidh agus gach rud mar sin. So yeah, a bheith ag obair ar chláracha mar sin where cuid de do phost is literally ag breathnú ar an teilifís, I mean, ní fhéadfadh sé a bheith níos fearr.

Yeah, agus ceapaim go b'in, go b'in, agus labhair, labhair Lisa ar sin freisin, go b'in an, go b'in an rud, go bhfaigheann tú deis labhairt le daoine agus ceangailt isteach le daoine nach bhfaigheann, nach, b'fhéidir go nach bhfaighfeá marach sin. Agus ehm yeah, le Dúiche, like, sin an rud is mó a bhí, bhí ar, ar mo phaidrín a'msa i ndáiríre ná Gaeilgeoirí nua a fháilt ehm agus ceapaim go raibh sé sin thar a bheith tábhachtach ehm ag an am go TG4 agus go bhfuil anois, go bhfuil an t-uafás á dhéanamh ag TG4 anois agus go bhfuil muid ag feiceáil go leor daoine nua ar an scáileán anois agus Ceapaim go bhfuil sé sin iontach go mór mór le cúpla bliain anuas le Bailte agus stuff atá tagthaí ó shoin agus stuff mar sin. But yeah ag iarraidh na Gaeilgeoirí nua sin a fháilt go bhfuil sé i gcónaí thar a bheith suimiúil agus go bhfuil tú ag iarraidh duine eicínt a fháilt chomh maith céanna atá difriúil like tá tá tá go leor go na scéalta céanna cloistí uair i ndiaidh uaire agus duine eicínt atá théis a dhul ar aghaidh agus rud eicínt a dhéanamh sa saol so yeah chaith muid tréimhse um trí nó ceithre lá i mBaile Átha Cliath um in Ospidéal Naomh Séamas um leob agus uh, Gaeilgeoir den scoth thuas um Sharon agus sin é an rud, ceapaim go bhfuil sé iontach a bheith in ann tréimhse a chaitheamh ag caint le daoine but sin é an rud is mó a chuir mise suim ann sna meáin agus a chuireanns fós dáiríre ceapaim, deirim i gcónaí go b'é ehm ag aimsiú scéalta agus ag tabhairt deis go dhaoine a scéal a inseacht chomh maith céanna agus tá an t-uafás scéalta amuigh ansin chomh maith a chloiseann muid faoi but nach gcloiseann muid faoi chomh domhain sin ar bhealach amháin agus nach bhfaigheann muid an deis a dhul isteach agus tréimhse ama a chaitheamh le daoine i ndiaidh b'fhéidir rudaí a tharlaíonns dóibh go pearsanta agus stuff mar sin agus ceann eile de na cláracha a rinne muid le TG4 ag an am ná chuaigh muid fad leis an nGréig agus rinne muid an refugee crisis ag an am bhí sé thar a bheith dona san Eorap agus is dóichí gan cúrsaí athraithe ó shoin i leith ar bhealach amháin ach you know tréimhse a chaitheamh amuigh thar lear ag caint, ag dul amach ar a' talamh ar bhealach amháin a bhí leis a' gclár sin gan éinne beagnach a'd a' gul amach agus thú ag súil le Dia go bhfaigheadh tú daoine amuigh ann agus fátha, because sin an rud faoi, má tá tú ag leanacht scéal atá láidir gheobhaidh tú na cainteoirí agus gheobhaidh tú scéalta láidir ar an talamh agus tá sin thar a bheith tábhachtach. But, ceapaim go mb'é an rud is fearr, ceapaim, faoi bheith ag obair in earnáil na meáin ná, deis a fháil castáil le daoine nua agus deis a fháilt a gcuid scéalta a inseacht ar bhealach láidir agus deis a thabhairt go dhaoine freisin you know a nguth a bheith acu le haghaidh na scéalta sin a inseacht because tá an t-uafás daoine amuigh ansin atá ag iarraidh go leor a rá nó tá go leor déanta acu agus nach mbíonn a fhios againn faoi go go bhfeiceann muid iad ar an teilifís nó ar an raidió nó cé bith céard é féin agus go bhfuil sé iontach a bheith in ann an deis sin a thabhairt go dhaoine is dóigh a bheith in ann bheith ag caint agus a bheith ag inseacht faoin faoin méid stuif iontach atá ar siúl acu ar fud na tíre.
Sea, a Shéamuis Uí Scanláin, tá do chois agat i ndomhan na teilifíse chomh maith. Tá tú mar chraoltóir Béarla ann ag láithriú na míreanna Béarla leis na hiomaitheoirí. Dhá mbeadh rogha le déanamh agat, a Shéamuis, idir raidió agus teilifís, fiú amháin ag an bpointe seo, an mbeadh tú, an mbeadh tú meallta i dtreo na teilifíse? Agus ná, ná bíodh aon fhaitíos ort, ní chloisfidh Raidió na Gaeltachta tada faoin gcomhrá a bheas againn.
Ceist an-mhaith. Is thrí thimpiste really a chuaigh mise isteach sa teilifís Norita agus freagróidh mé do cheist i gceann soicind ach bhí, bhí sé i gcúl mo chinn agam riamh mar a dúirt mé níos túisce go raibh mé ag iarraidh a dhul le teilifís ar aon chaoi agus you know thosaigh mé ag déanamh poiblíocht gon chlár go go Ghlór Tíre, sin an jab a bhí agam ag an am, bhí mé fós ag an ollscoil mar a tharla sé agus you know bhí, bhí, bhí, bhí sé sin ann agus. Faoin am ar tháinig cúpla bliain agus d'iarr an comhlacht orm an mbeadh suim agam a dhul ag comhláithriú an chláir in éineacht le Aoife Ní Thuairisc agus sin a tharla. Ní raibh thairis sin teilifíse déanta agam roimhe seo, Norita, agus i mBéarla nó i nGaeilge nó is compordaí i bhfad i nGaeilge mé ach mbeadh suim agam dul leis an teilifís tá sé deacair a rá because tá rud eicínt faoi raidió chomh maith tá rud eicínt le raidió sa méid agus go bhfuil tú ag iarraidh a bheith ag péinteáil peictiúir don duine nó don áit a bheas siad nó an rud atá siad a dhéanamh nach féidir leat a dhéanamh le teilifís. Tá an dá rud agat le teilifís tá fís agus fuaim agat ach le raidió is dóigh go bhfuil mé chomh fada sa raidió anois, le craoltóireacht raidió i bhfolach taobh thiar de mhicreafón go bhfuil is dóigh níos mó luí agam leis. Ach an mbeinn in ann an dá thrá a fhreastal? Is freagra an-pholaitiúil é but, em, nó an-chineál, eh, daonlathach is dóigh but, em, an mbeadh mé in ann an péire acu a, an dá thrá a fhreastal, bíonn, bheadh sé sin iontach, you know? Mar is maith liom, is breá liom an dá cheann acu agus, em, tá rud eicínt faoi teilifís agus labhair Lisa ansin air actually níos túisce, is dóigh, go dtagann sé go dtí pointe go mbíonn tú a' rá, my God, bhfuil mé ag déanamh an jab seo nó bheadh, bhfuil mé cineál i mo chodladh nó bhfuil mé i, i mbrionglóid de shórt. Mar an chéad, is cuimhneach liom d'iarr an comhlacht Gaelmedia orm a dhéananns Glór Tíre a theacht agus an clár a dhéanamh agus i ndáiríre caithfidh mé credit a thabhairt dóibh go raibh muinín acu asam mar ní raibh aon cheo thairis sin beo ar telly déanta a'm agus bhí ag an am, bhí mé ag plé le Iris Aniar ar Raidió na Gaeltachta so bhí mé, bhí mé mo phríomhláithreoir ar an gclár, séasúr 2018 agus 19. So, bhí cleachtadh beo chuile mhaidin agam ó Luan go hAoine ar feadh uair a chloig agus bhí tú ag smachtú an chláir agus bhí tú ag cur daoine in aithne agus bhí tú ag cur daoine faoi agallamh agus rudaí ach ní hionann sin agus teilifís. Agus tá's a'm nuair a, agus tá's a'd fhéin Norita agus tá's, bheadh 's ag Séamus agus ag, ag, ag Lisa 's ag Kevin freisin a, bíonn pointí ann nuair a bhíonns léiritheoir nó stiúrthóir nó whoever cineál ag tabhairt comhaireamh isteach i do chluais a'd you know cúig ceathair trí dó haon nó cibé céard é féin ach bhí mé istigh ar an set agus bhí muid ar tí ag an am labhair tú ansin ar go mbíonn na hagallaimh i mBéarla. Níor tharla sé sin go dtí i mbliana. mar a tharlaíonn sé, agus, nó anuraidh, gabh mo leithscéal, agus bhí, bhí muid istigh ar seit agus bhíodh go leor, mar gheall ar an gCovid, níl an oiread sin daoine ceadaithe isteach ar an seit níos mó. So, tá muid suite agus tá muid ag cur na gceisteannaí agus tá siad, tá siad, tá siad á gcraoladh níos deireanaí an tráthnóna sin agus chuile shórt. Ach is cuimhneach liom, chuaigh mé beo den chéad uair ar teilifís, I think it's eh, mí an Mhárta dhá mhíle agus a naoi déag agus bhí an stiúrthóir i mo chluais agus ag rá you know eh cibé céard é féin thug sé an t-ordú and rinne mé stad thart ar dhá soicind and rith sé liom an rud a dúirt Lisa my God bhfuil mé actually istigh anseo agus go mbeadh mé go mbeadh mé ag caint le le cúpla míle duine ar an telly so tá tá tá an tá buzz nó tá rush cinnte ag baint leis an dá rud. agus is maith liom an dá, an, an dá thrá a fhreastal más féidir liom é sin a dhéanamh agus má bhíonn daoine sásta jab a thabhairt dom sa dá rud. Tá mé, is dóigh, is dóigh go bhfuil atá go bhfuil mé, go bhfuil mé in ann an dá rud agus níos, níos, níos tábhachtaí fós go bhfuil mé in ann a dhéanamh i mo theanga féin. rud atá an-tábhachtach dhomsa, mar tá 's a'm ag pointe amháin, tá sé cúpla bliain anois anois go ndearna mé job i mBéarla do dhuine eicínt agus fuair mé uafásach uafásach deacair é ach níor cheart go mbeadh daoine ag dúnadh an doiris ar rudaí díreach mar gheall ar chúrsaí teangan, you know tá muid chomh hinniúil ar go leor bealaí i nGaeilge agus tá, i bhfad níos inniúla i nGaeilge ná atá muid i mBéarla ach tá muid in ann an dá thrá a fhreastal, by the way má bhíonn daoine á n-iarraidh le dhuine de na rudaí i mBéarla ach yeah so taitníonn, taitníonn an dá rud liom. arís bealach an-fhada le do cheist a fhreagairt so ba mhaith liom a bpléifí.
Agus thiocfainn le Séamus ar sin freisin. Is aisteach an rud é but tá muid i bhfad níos compordaí ag déanamh stuif as Gaeilge agus tiocfaidh mise ar ais go dtí an chéad uair a rinne mise clár dátheangach le abair le Galway Bay FM agus bhí an oiread drogall orm a dhul isteach thar dtús báire because bhí mé a rá liom féin bhí an oiread cleachtadh agam ó thaobh na Gaeilge but ní raibh aon chleachtadh agam a dhéanamh aon chlár ó thaobh an Bhéarla dhe agus cuimhním an chéad mhaidin a raibh mé istigh is mar sin féin bhí muid istigh abair bhíodh muid ar an aer ag a sé is bhí mé istigh thart ar leath tar éis a trí mar sin féin céard tá mé a dhul a rá agus ansin you know an ngunna scaoilte ansin is na seachtannachaí ag dul ar aghaidh Tá sé níos éasca ach is aisteach an rud é an chéad chupla seachtain a bhí mise ar an aer, labhair mé i bhfad i bhfad níos mó Gaeilge agus bhí mé i bhfad i bhfad níos compordaí ansin. Agus ansin de réir a chéile bhí mé ag dul ar, bhí mé ag fáil níos compordaí leis an mBéarla. Ach ansin is aisteach an rud é nuair atá tú ag déanamh clárachaí beo agus ag plé le stuff beo, I think is breá liomsa é sin. But nuair atá tú ag plé leis agus nuair a thiocfas an brú ort nó nuair atá rud eicínt ag dul mícheart chaithfidh mé a rá i gcónaí go n-iompaím ar an nGaeilge because airím go bhfuil mé in ann coinneáil ag caint as Gaeilge i bhfad níos faide agus

beidh sé níos éasca ormsa rud eicínt a dhéanamh i mBéarla i gcónaí just I mean beidh sé mar sin go deo because Béarla mo chéad teanga ach eh bíonn sé an-deacair ormsa measaim a bheith ag athrú abair so lá amháin b'fhéidir go mbeinn ag obair Radio One lá amháin b'fhéidir go mbeinn ag obair i Raidió na Gaeltachta agus cuireann sé as dom like you know b'fhearr liom a bheith tréimhse ag obair i dteanga amháin agus tréimhse ag obair i dteanga eile ach eh is dócha pointe do b'fhéidir dos na daltaí atá ag éisteacht is like Ceapann daoine uaireanta má tá tú ag déanamh rudaí as Gaeilge go mbeidh tú pigeonholed as Gaeilge agus gur sin an rud a tharlós but ní hea ar chor ar bith like kinda myth atá ansin mar is dócha tá déarfainn b'fhéidir leath agus leath déanta agamsa ó thaobh Gaeilge agus Béarla de agus is féidir liom a bheith ag imeacht idir eatarthu agus gur tréimhse atá i gceist nach lá go lá but um, you know, is féidir liom a bheith ag imeacht eh, ag, ag, ag dul idir eatarthu agus ní Uaireanta measaim go gceapann daoine gur míbhuntáiste an Ghaeilge ach ní fhéadfadh sé ariamh a bheith ina míbhuntáiste mar sin an rud sin an chúis go bhfaighim go leor post like mar go bhfuil an dá rud agam. Yeah, tá sé sin an-tábhachtach a Lisa go ndúirt tú é sin, is maith liom go ndúirt tú é sin, go bhfuair tú níos mó, agus tá mé ag iarraidh dul leis an bpointe sin díreach ag Kevin atá níos sine ná a sé fichead, ar ndóigh, Kevin, an dtiocfá leis sin nach aon mhíbhuntáiste í an Ghaeilge, gur buntáiste ollmhór go labhraíonn tú Gaeilge. No, ní haon ualach an t-eolas ach an rud faoi ná leis na meáin agus go háirithe anois tá sé an-tábhachtach bheith ilghnéitheach, ildhánach go mbeifeá in ann réimse leathan scileanna agus is scil í teanga agus más féidir leat Gaeilge a labhairt, tig leat deiseanna a fháil agus caithfidh tú obair. Na laethanta seo bíonn gach duine ag déanamh freelance an t-am ar fad, saorobair agus agus braitheann sé ar cé mhéad deiseanna a fhaigheann tú an mbeidh tú in ann career a bhaint amach. So caithfidh tú go leor deiseanna a fháil chun bheith ag obair go lán-aimseartha nó go leanúnach agus tá go leor daoine a raibh aithne agamsa orthu agus bhí bliain maith acu, bhí sé thuas seal, thíos seal agus sin d'imigh siad leis na Gardaí nó rudaí eile ach an rud faoin nGaeilge, tabharfaidh, tabharfaidh an Ghaeilge deiseanna duit obair a fháil ó am go chéile, tabharfaidh sé deiseanna taithí a fháil, scileanna a fháil, fuair mise deiseanna le, leis an mBreatnais chomh maith ach le, le taighde a fháil i dteilifís nuair a bhí mé ag obair i raidió leis an nGaeilge, rud nach bhfaighfidh mé i mBéarla agus ansin bhí mé in ann bheith mar léiritheoir teilifíse de bharr an taithí a bhain mé amach sa Ghaeilge. So faigheann tú deiseanna ag amanna oiriúnacha duitse agus agus casann tú ar dhaoine agus déanann tú forbairt ar ar na cuid scileanna atá agat agus ag an am seo, ag an aois seo, Tá sé thar a bheith tábhachtach do chuid scileanna a fhorbairt agus méadú na scileanna atá agat agus agus ar bhealach chomh maith leis sin tá sé tábhachtach go mbeadh spéis agat i i ndaoine, ar ndóigh, ach i i go leor ábhair chomh maith. Agus ar bhealach más rud é go bhfuil an Ghaeilge agat, úsáid an Ghaeilge. You know, tá réimse leathan daoine ansin, cainteoirí, cainteoirí i nGaeilge a d'fhéadfá a úsáid i gcláracha Béarla. Tá sé, tá sé tábhachtach gan an doras sin a dhúnadh ort fhéin. So tá sé thar a bheith tábhachtach, má tá an Ghaeilge agat, má tá spórt agat, má tá aon rud agat, í a úsáid agus í a chur Yeah. leis an, leis na scileanna atá agat agus tabharfaidh sé deiseanna duit nach, nach mbeadh agat gan í. So Yeah, duine, yeah, bain, duine go na, bain. Go maith, Kevin. Bain tairbhe agus taitneamh as agus tá sé tábhachtach. Tá, tá an-tábhachtach. Agus chomh maith leis sin, tá sé go maith deis a fháil an Ghaeilge a úsáid. Fiú munar as an nGaeltacht thú, bhain mise an-taitneamh as cúpla bliain a chaitheamh ag úsáid na Gaeilge le cláracha Gaeilge agus barr maise a chur ar mo chuid Gaelainne. So, má tá daoine ag éisteacht leis seo as scoileanna lán-Ghaeilge, b'fhéidir nach cainteoirí dúchasacha iad, Is féidir feabhas a chur ar do chuid Gaeilge agus as bheith á úsáid agus is féidir deiseanna a fháil agus bain úsáid as. Tá do ghuth tábhachtach, tá na tuairimí atá agat tábhachtach. Tá, agus tá neart teachtaireachtaí ag teacht isteach ansin. Eva Corbett ag aontú leat go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach de agus aontaím, tugann an Ghaeilge dúirt sí níos mó deiseannaí dhuit sa saol oibre go raibh míle maith ag Éabha agus daoine eile freisin ag aontú go bhfuil, an chaint Róisín go leor pointí tábhachtach anseo agus scoláirí na hArdteiste tá na rudaí sin ar fad tábhachtach is dóigh. Gabhfaidh mé ar ais is dóigh go dtí Lisa agus agus an chúis go bhfuil mé ag dul ar ais go dtí thú Lisa tá tá tú mar deir siad théis sprioc an-mhór a bhaint amach le RTÉ Ehm, agus, you know, tá sé seo, is dóigh, eh, deacair a chur ar dhuine óg, but an bhfanfaidh tú anois le RTÉ, an é sin an plean atá agat, fanacht ar feadh cúpla bliain, nó bhfuil, bhfuil do shúil agat ar phraghas níos, níos, níos fearr, fiú amháin ná an praghas atá agat? Rud éigin níos fearr ná RTÉ? Yeah, tá. Dá mór. Cén fáth go bhfuil na ceisteanna deacra ar fad ormsa, Norita? Ah, bhuel, tiocfaidh mé go dtí na leaids chomh maith.
Bhuel, sí seo an rud, is dócha. Ní, ní minic anois a bhíonns duine ag fanacht sa phost céanna ar feadh saoil níos mó agus tá sé sin léirithe agam cheana fhéin, you know, go mbím ag bogadh thart timpeall. Tá mé, eh, tá mé díreach théis ongoing contract a fháil so measaim go bhfanfaidh mé ar feadh píosa 'cause tá mé an-sásta ongoing contract a bheith agam don chéad uair le blianta agus go bhfuil an saghas is dócha just an faoiseamh sin agam faoi láthair like you know tá sé go deas I mean thaitin saol freelancer liom chomh maith but faoi láthair tá sé go deas meascán den dá rud a bheith agat. So cá bhfios? Ach is dócha an rud le RTÉ chomh maith tá mé théis bogadh cheana fhéin in RTÉ le rud éigin go huile is go hiomlán éagsúil a dhéanamh. You know bhíos sa raidió cuid, cuid, cuid mhór den am ansin and like anois tá mé sa, sa teilifís agus you know, I mean, okay, nuair a bhíomar ar an ollscoil em leatsa Norita bhíomar a' plé le raidió leatsa, bhíomar a' plé le teilifís le daoine eile, bhíomar a' plé leis an hiriseoireacht agus gach rud eile agus cheap mé i gcónaí go mbeinn sa, dír, ag díriú ar an raidió so chuir mé níos mó ama isteach sa raidió 's chuir mé níos mó airde isteach sa raidió em agus anois go bhfuil mé sa teilifís théis blianta a chaitheamh sa raidió. Tá mé ag foghlaim agus ag foghlaim agus ag foghlaim gach uile lá. Tá oiread rólanna éagsúla sa teilifís, oiread kind of níseanna beaga sa teilifís gur féidir a dhul isteach ann. Agus fiú fhéin in RTÉ, I mean tá cartlann ollmhór in RTÉ, tá you know tá an kind of post mar atá ag Kevin go bhfuil sé i gceannas ar chúrsaí foghlama agus rudaí mar sin. You know tá tá just eh, tá an, an taobh gréasán de like, a bheith ag obair ar an suíomh idirlín agus gach rud mar sin, tá an taobh, taobh meán sóisialta ann, tá oiread rudaí éagsúla a d'fhéadfá a bheith ag déanamh taobh istigh de RTÉ. But cá bhfios like, I mean, I mean, b'fhéidir, b'fhéidir go n-athróinn career go hiomlán. Níl, níl a fhios agam, like, you know, d'fhéadfadh sé sin tarlú chomh maith. Ach tá mé an-sásta a bheith, em, le cláracha Gaeilge faoi láthair in RTÉ agus bheith ag foghlaim níos mó faoin teilifís agus, em, Tá muid ag foghlaim faoi láthair beidh a fhios ag Kevin seo chomh maith um you know tá muid ag bhuel mé fhéin go pearsanta tá mé ag déanamh níos mó um mar gheall ar Mojo um mobile journalism agus a bheith ag déanamh rudaí ar do phone agus rud a bheadh an-úsáideach anois sa mbaile gur féidir rud eicínt a chur in eagar ar do phone agus é a chur suas agus rudaí mar sin so a bheith ag úsáid arís an teicneolaíocht ag bogadh Bhí mé ag smaoineamh siar ar an gcéad bhliain a bhí againne ar an ollscoil agus bhíomar ag úsáid mini discs agus recorder mór millteach ach anois you know gur féidir linn gach aon rud a dhéanamh ar an bhfón you know cé chomh sciobthaí is a athraíonns rudaí ó thaobh na teicneolaíochta de agus go gcaithfidh tú just a bheith ag foghlaim i gcónaí. So you know gach seans you know go mbeadh eh n'fheadar fúmsa but like abair duine a bheadh ag obair anois le mobile journalism or ag breathnú ar na rudaí sin you know go bhfuil tá saghas réimse iomlán nua ansin ó thaobh TikTok, ó thaobh ábhar a chruthú do shuíomhanna ar líne agus gach rud mar sin agus go bhfuil sé go, saghas, tá earnáil nua ann anois chomh maith leis na gnáth, na gnáthmheáin más maith leat, na meáin thraidisiúnta, tá réimse nua ann do dhaoine chomh maith. Caithfidh mé a rá arís go bhfuil sé an-tábhachtach. Bhí Séamus a' caint faoin dá thrá a fhreastal agus bhí Lisa a' caint faoi anois. Ceapaim nach bhfuil rogha agat, beidh tú ag obair sa raidió, sa teilifís, sna meáin shóisialta, ní dá thrá a fhreastal atá i gceist ar chor ar bith ach tumadh isteach san fharraige cén cén am a mbíonn deis agat, caithfidh tú na deiseanna a thapadh agus bheith ildánach agus na scileanna ar fad a bheith agat. Ní féidir leat bheith i radio amháin na laethanta seo, ní féidir, nó teilifís amháin, níl postanna mar sin ann. Yeah, agus nach, nach é an pointe is dóigh do, do na mic léinn óga atá ag éisteacht, go gcaithfidh tú, gcaithfidh tú ilscileanna, go gcaithfidh tú go leor scileanna a bheith agat, scileanna cainte, scileanna scríbhneoireachta, scileanna láithrithe, scileanna léirithe, caithfidh tú bheith do Jack of all trades agus go bhfuil sé sin, Shéamuis Uí Scanláin, thiocfadh tusa leis sin, nach dtiocfadh, go gcaithfidh tú bheith in ann iompú ar do dhroim agus rud eicínt difriúil a dhéanamh chuile lá. Cinnte, agus is dóigh an jab atá agamsa an jab lánaimseartha agus nós Lisa a cuireadh comhaois ar an bhfoireann sa samhradh sin freisin so tá mise mé féin delighted is dóigh ar go leor bealaí go bhfuil an go bhfuil muid in ann go bhfuil fhios agam anois céard a bheas ar siúl agam go ceann cúpla bliain le cúnamh Dé ach is dóigh, maidir leis na scileanna a luaigh tú ansin agus a bheith in ann níos mó scileanna nó cúpla rud difriúil a dhéanamh, tá tú ag caint ar rudaí nós scileanna fuaime, scileanna teicneoireachta, láithriú léiriú, scríobh agus rud leis sin ar leagadh an-bhéim air nuair a bhí muide san acadamh, beidh a fhios ag Séamus agus ag Lisa faoi ar aon chuma agus iad a bhíonn ag ceartú mo chuid scripteanna sách minic ach a bheith in ann freisin, a bheith in ann freisin agus is scil. iontach, iontach, thar a bheith, thar a bheith tábhachtach í agus ceann de na, de na píosaí comhairle ab fhearr a thug tusa dhom ariamh, Norita, agus ní dhéanfaidh mé dearmad go brách air. Bhí tú taobh amuigh den ghloine agus bhí mé théis tosaí ar chlár beo agus níl 's a'm, Séamus rud, níl 's a'm an cuimhin leat an lá seo ach bhí muid istigh ar aon chuma agus bhí an oiread luas faoin, faoin, faoin script a léigh mé, bhí mé dhá léamh chomh sciopthaí agus ní raibh, ní raibh a'd ach a thíocht isteach a'm agus a rá, as ucht Dé ort, labhair. níos moille, níl aon traen ná tada ag tíocht i do dhiaidh agus sin rud is dóigh a thaganns le cleachtadh agus fós tá mé, tá an deabhal orm i gcónaí ag léamh sciopthaí ag brath air, brath air má bhíonn mé ag breathnú suas ar an gclog is mar oh my god caithfidh mé críochnú ag leathuair théis a haon, níl aon dul as, caithfidh mé a bheith imithe, caithfidh an chéad duine eile a bheith tagtha isteach nó cibé céard é féin agus em. sin scil a thaganns le, le, le, le cleachtadh. Déarfaidh muid labhair Séamus ansin ar dhrámaíocht agus rudaí níos túisce agus bhí mé féin sáite sa drámaíocht freisin go go meánscoil agus ina dhiaidh sin freisin like, agus tá mé sa gcumann drámaíochta áitiúil anseo i gCois Fharraige faoi láthir go maith agus is rudaí iad sin a thaganns, tá tú in ann rudaí beaga a dhéanamh sa scoil ar nós drámaíocht ar nós díospóireacht um, rud stábla mór díospóireachta í an scoil, an alma mater atá ag Séamus Ó Mhárta le, Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua, agus agus na scoileanna éagsúla, meánscoileanna éagsúla sa lá. Má tá tusa in ann do lámh a leagan ar cumainn díospóireachta, cumainn drámaíochta, rudaí beaga a dhéanamh anonn is anall, má iarrtar isteach ar chlár raidió thú agus gan thú ach sa scoil nó sa meánscoil nó cibé céard é féin F, Féach le rudaí mar, beaga mar sin a dhéanamh mar is, is, bheadh iontas ort cén chaoi a bhfaigheadh tú an, an smaoineamh yeah, seo rud cinnte a thaitneodh liomsa a dhéanamh nuair a bheadh mé, nuair a bheadh mé ag goil amach sa saol. Is cuimhin liom nuair a chuaigh mé. nuair a chuaigh mé isteach sa raidió i dtosach bhí fuair mé an téip an lá cheana mar a tharlaíonn sé agus an difríocht a thaganns ar dhuine in imeacht na mblianta agus níl mé ag rá like ní ní ní mé ní mé you know breathnaigh ar Ray Kennedy ar an RTÉ Guide an tseachtain seo ní mé Ray Kennedy ná aon duine mór acu sin you know ach is maith liom ceapadh go bhfuil go bhfuil athrú tagtha orm in imeacht na mblianta you know agus go bhfághann tú cleachtadh ach em agus mhór i gceist leat an arís cleachtadh a dhéananns máistreacht léigh agus léigh agus léigh agus léigh arís do chuid do chuid scripteanna léigh do chuid píosaí atá scríofa agat má tá tú dhá dtabhairt do dhuine eicínt eile em beidh orthu sin a gcuid eh, caoi féin a chur air anyways ach an, an, an, an rud a fheicimse agus go háirid mar eh, cuid mór gon jab eh, atá a'msa mar chlár-reachtaire ná a bheith ag léamh na nuachta agus ag cur clárachaí i láthair Agus amantaí léifidh tú scripteanna a tháinig, bhuel ó láimh dhuine eicínt eile, a scríobh duine eicínt eile. Now, tá sé sin go breá agus níl locht ar bith ar na scripteanna sin ach caithfidh tusa a bheith in ann iad a chur i do chaoi fhéin agus freisin an Ghaeilge a bheith ceart, cruinn ceart. you know ó thaobh na Gaeilge dhó agus sin sin rud mór. So má tá tusa ag déanamh Gaeilge ag ag an meánscoil má tá tú ag déanamh Gaeilge san ollscoil agus rudaí mar sin beidh tú ag tabhairt leat scileanna gramadaí beidh tú ag tabhairt leat scileanna eh cumarsáide is méid agus go mbeidh tú ag léamh scripteanna agus rudaí. So tá tá an dá bhunscil speisialta sin má má tá tú má tá tú ag dul isteach sa nGaeilge agus le meas do Gaeilge is Béarla anseo anois ach má thagann tú isteach eh i gcúrsaí craoltóireachta Gaeilge Tá an scil sin thar a bheith thar a bheith tábhachtach, go mbeadh do chuid scripteannaí cruinn, ceart agus soiléir agus an luas ceart cainte agat agus sin rud fiú amháin ar cuireadh ar cuireadh faoi ndear dhomsa nuair a tháinig mé isteach sa in RTÉ i dtosach, sa raidio agus Osgur. labhair tusa, labhair sibh beirt ansin níos túisce, go mbeadh, you know, go mbeadh teacht i láthair maith ionat agus arís sin rud a thaganns le, le cleachtadh arís, drámaíocht, díospoireacht, cleachtadh do chuid Gaeilge a dhéanamh le do chuid cairde agus é seo ar fad so is scil, ní, ní aon scil amháin é, caithfidh tú lán, lán trailer scileanna a bheith agat le go ndéanfaidh tú gairm sa gcraoltóireacht nó sna cúrsaí cumarsáide agus teagann sé sin le cleachtadh. Tá mé i gceist gabháil sa dole i do theach ansin. Tá an ceart agat agus dá mbeadh Gearóid Mac Donncha anseo déarfadh sé leat you know tá cruinneas teanga an-tábhachtach agus má tá daoine ag éisteacht leis seo you know gurb as scoileanna lán-Ghaeilge iad agus go bhfuil Gaeilge den scoth acu ach tá Gaeilge níos fearr ag teastáil le craoltóireacht so bí ag obair ar do chuid Gaelainne agus nílim ag iarraidh a bheith mar mhúinteoir ach tá sé sin tábhachtach agus má tá tú ag iarraidh feabhas a chur ar do chuid Gaelainne téigh go dtí téigh go Gaillimh téigh go go Ollscoil na hÉireann Gaillimh téigh déan an cúrsa a dhéanann tú féin agus ansin beidh ceithre bhliana agat ag caint as Gaeilge agus ag bualadh le daoine agus déanamh agus ag cruthú cláracha i nGaeilge fé mar a bhí á dhéanamh ag Lisa agus is as Contae an Lú di so tá sé sin tábhachtach an deis a fháil duit Gaeilge a fhoghlaim. Is cuimhin liomsa nuair a bhí mise i mo mhac léinn agus nuair a d'fhág mé an ollscoil cheap mé bhuel ba mhaith liom obair a fháil sa Ghaeilge caithfidh, caithfidh mé feabhas a chur ar mo chuid Gaelainne agus thosaigh mé ag roinnt tí le daoine gurb cainteoirí dúchasacha iad cosúil le Rónán Mac Aodha Bhuí agus John Walsh, bhíomar ag caint faoi, b'fhéidir, b'fhéidir nach, b'fhéidir nach na daoine cearta iad le bheith ag roinnt tí ach bhí siad an-mhaith ó thaobh Gaelainne de Bhí. ach ehm agus rinne sé sin ehm an, an-mhaitheas dhomsa. Difríocht, yeah. So caithfidh tú, Yeah. deis a thabhairt duit féin feabhas a chur ar do chuid Gaelainne. Agus rud eile ba mhaith liom a rá, tá daoine áirithe atá thar a bheith teicniúil agus tá sean-aithne agam ar Shéamus agus is duine teicniúil é agus tá sé go maith chuige agus tá daoine eile ar nós mise nach bhfuil, sa chéad dul síos, níl sé éasca dhom bheith ag eagarthóireacht nó rudaí mar sin ach. caithfidh tú bheith gan a bheith faiteach fé sin you know Sure. ní caithfidh tú bheith cróga fé nó bheith foighneach nó you know tiocfaidh sé eh, tiocfaidh sé eh, tar éis a- a- a- you know eh, eh, eh, i gcaitheamh ama beidh tú in ann na rudaí seo a dhéanamh ná bíodh imní ort muna bhfuil sé agat comh éasca agus atá sé ag daoine ar nós Séamus you know Agus- tá sé sin tábhachtach Mm, eh, gan ní- a bheith Níl tú ceangailte síos ach an oiread. Bhfuil fhios agat díreach mar gheall gur cháiligh muid sa gcumarsáid agus rudaí. Ní hé go bhfuil tú ceangailte síos le céim amháin. Bhfuil fhios agat má thagann tusa amach agus an dá leitir sin i ndiaidh do ainm théis cheithre bliain a chaitheamh i gcoláiste. Ní hé go bhfuil tú ceangailte síos le cumarsáid. Ní hé go bhfuil tú ceangailte síos le Gaeilge nó le Béarla nó le Fraincis nó Laidin nó cibé céard é féin. you know, tá tú in ann a ghoil ar aghaidh agus iarchéim a dhéanamh agus em tá's agamsa daoine fiú amháin a bhí sa rang in éindí linne nach bhfuil sa i gcúrsaí cumarsáide anois, tá siad ag múineadh, tá siad ag obair do do chomhlachtaí do chomhlachtaí móra le rá em you know, tá tá an oiread bealaí difriúla mar díreach mura díreach má dhéanann tusa céim a bhaineanns le X nó le Y ní gá go bhfanfadh tú leis, ní níl sé thimpeall do mhuiníl em mar a déarfá don chuid eile de do shaol. Tá tú in ann a dhul ag plé le rud eicínt eile, má thaitníonn leat a dhul a you know a dhul le leigheas nó le you know le le le le teicneolaíocht. Bhfuil fhios agat? Chlúdaigh muid an teicneolaíocht sa gcúrsa cumarsáide ach is dóigh nár nár chum muid nár chlúdaigh muid é b'fhéidir chomh mion agus atá Séamus ag plé leis anois i gcomhthéacs an oideachais agus na foghlama agus rudaí ceapaim. So sin rud an-tábhachtach do dhaoine agus do do do scoláirí idirbhliana agus cúigiú agus séú bliain freisin mar teagann sé sin you know tá tú in ann do CAO a athrú you know arís agus arís eile má thograíonn tú é agus bhí mise ciontach ó sin ní raibh cumarsáid i ngar ná i ngaobhar do uimhir a haon ar mo CAO nuair a bhí mise ag déanamh an Ardteist. Sna míonna deireanacha, sna míonna deireanacha don CAO chuir mise cumarsáid suas agus tá mé tá mé sásta go bhfuil agus you know mar ar dhuine acu sin atá fós ag plé leis na bealaí sin. Feictear dhomsa go mbíonn daoine ag dul i dtreo an gairm ar mhaith leo a dhéanamh agus ní leanann na gairmeacha ar fad níos mó ná cúig bliain nó deich mbliain ar a mhéad agus ansin athraíonn daoine go gairm eile nó téann b'fhéidir go mbeadh sé cóngarach don ghairm díreach roimhe sin, nó b'fhéidir go mbeadh sé go hiomlán difriúil. So ar bhealach caithfidh tú bheith oscailte gairmeacha éagsúla a dhéanamh le linn do shaol, le do shaol gairme agus tá sé sin tábhachtach agus ar bhealach tá foghlaim croílár de sin agus sin an passion atá agam féin ach tá sé thar a bheith tábhachtach.
Tá, agus tá an ceart agat a Kevin. Bhuel, más maith le aon duine agaibh atá ag éisteacht, aon duine dár mic léinn atá linn inniu, agus tá míle fáilte romhaibh, breathnaigh ar ar shuíomh na hOllscoile agus ar shuíomh an Acadaimh, An Ghaeilge agus an Chumarsáid, agus tá pointe an-tábhachtach ba mhaith liom a dhéanamh faoin gcéim sin, ceithre bliana atá inti, déanann tú taithí oibre, rud atá an-tábhachtach le cleachtadh a thabhairt duit ar an gceird, agus tá an Ghaeilge mar chuid lárnach di sin chomh maith, ach is fiú é go bhfuil an obair phraicticiúil, go bhfuil an chéim praicticiúil, mar níl chuile chéim praicticiúil agus tá sé sin tábhachtach. Mar fhocal scoir, a Shéamuis, tiocfaidh mé go dtí sib ar fad. Tá mic léinn ag éisteacht b'fhéidir atá ag lorg comhairle. Cén chomhairle a bheadh a'tsa go mhic léinn óga atá ag smaoineamh ar an gcumarsáid, ag smaoineamh ar an gcraoltóireacht teilifíse, raidió agus ar an nGaeilge inniu agus atá ag iarraidh treoir, céard tá le rá a'tsa leo?
Yeah, agus ceapaim go b'in an rud agus is aisteach an rud é, ar ndóigh tá mise isteach ag breathnú ar stuif ag tíocht isteach ó dhaoine óga le roinnt, le seachtain anuas ar an gcuid is mó agus labhair Séamus níos luaithe nuair a chuaigh muid isteach san Acadamh ar dtús báire is muid ag breathnú ar Marantz agus stuif mar sin ach ní hin an saol a bheas ann, tá's a't, nuair a bheas siad ag an ollscoil an chéad uair eile. Ach sin rud amháin. Rud amháin a deireas mé leat Norita, ní bheidh aon easpa taithí acu ó thaobh teicniúil de anois agus a théis a bheith ag breathnú ar roinnt go podchraoltaí agus stuff a tháinig isteach anseo le roinnt seachtainí anuas. Ó dhaoine óga atá ag taifead sa mbaile ag úsáid Zoom agus ag úsáid an trealamh uilig atá muide tá's a't ag foghlaim faoi sa lá atá inniu ann ar bhealach agus ag úsáid an Mojo. Is iontach an rud, tá siad i bhfad chun cinn orainn nuair a thagann sé go dtí sin agus tá na scileanna acu. But yeah, le dhul ar ais go dtí do cheist, tá's a't éinne atá suim acu sna meáin. Déarfainn leo tabhairt faoi go cinnte ach go mór mór de bharr nach bhfuil aon tá's a't, aon teorann leis an méid ar féidir leat a bhaint amach. Ó thaobh na Gaeilge dhe tá, déarfainn leat má tá suim a'd sa nGaeilge coinnigh léi because tá neart deiseanna ansin dhuit agus is cinnte go n-osclóidh sí neart doirse dhuit chomh maith céanna. má tá an suim a'd coinneáil leis an nGaeilge agus an Ghaeilge a'd. Ach rud amháin a déarfainn agus ceapaim gur chaith muid tréimhse písín beag cainte a chaint ar you know cruinneas na Gaeilge agus mar sin de agus tá sé thar a bheith tábhachtach ach ceapaim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach a rá chomh maith céanna nach ceart go aon drogall a bheith ar Ghaeilgeoir agus má tá Gaeilge ar bith a'd cúpla focal fiú labhair í agus úsáid í agus cuirfidh tú le do Ghaeilge ansin because bíonn faitíos ar dhaoine ceapaim uaireanta dul ag labhairt na Gaeilge nó dul ag úsáid na teanga nuair nach bhfuil siad líofa mar a deireann siad féin ach is fearr an cúpla focal ná rud ar bith agus sin a choinneoidh an Ghaeilge beo. Ná aon fhocal, sea, sea. Ceart a'd a Shéamuis, ceart a'd ar fad. Tá sé sin tábhachtach a lua le daoine agus teagann sí de réir a chéile agus ní inniu ná inné a tóigeadh na cuisleáin. Lisa, cén chomhairle a bheadh a'dsa go dhaoine óga atá ag breathnú orainn agus dhá gcuid múinteoirí gairmthreorach agus múinteoirí go ginearálta agus príomhoidí scoileanna?
Bhuel, is dócha, tá mé ag iarraidh labhairt faoi rudaí praiticiúla, right, mar sin an, is dócha sin an téama atá ann, like, you know, gur, em, tá cúrsaí ann nach bhfuil chomh praiticiúil sin, tá cúrsaí eile atá níos praiticiúla agus measaim go bhfuil an, em, tábhacht ag baint leis na scileanna praiticiúla. Eh, déan cleachtadh ar a bheith ag caint le daoine, agus déan cleachtadh ar a bheith ag piocadh suas an fóin agus ag caint le daoine. Agus I know anois go mbíonn daoine ag ag brath ar WhatsApp, bíonn daoine ag brath ar em eh ríomhphoist agus rudaí mar sin ach ní bhfuighidh tú freagra níos sciopthaí ná a bheith ag piocadh suas an fóin. Tá sé an-deacair ar dhuine, agus níos fearr fós má tá tú in oifig agus tá tú ag iarraidh gar ar duine, Téigh chuig an desk. Tá sé really deacair ar dhuine No a rá nuair atá tú ag seasamh os a chomhair amach nó nuair atá tú ag caint leo ar an bhfón. Tá sé an-éasca No a rá le email agus tá sé an-éasca No a rá ar WhatsApp. Agus braithim, tá em, is dócha, braithim le daoine óga anois bíonn faitíos orthu glaonna a dhéanamh agus caithfidh tú dul i dtaithí ar sin agus Norita, an traenáil a chuir tusa orainne nuair a bhíomar ag déanamh craoladh beo agus chomh maith le sin nuair a bhíomar ag déanamh na scrúdaithe ó thaobh raidió de agus nach raibh cead againn a bheith beo ach bhí orainn clár iomlán a chur le chéile agus má tá tú in ann glaoch ar dhuine agus iachall a chur orthu agallamh iomlán a dhéanamh ar nós gur agallamh é agus nach mbeidh sé ag dul in aon áit then is féidir leat you know aon duine a mhealladh le aon rud a dhéanamh you know so traenáil an-mhaith atá ann a bheith ag caint le daoine ar an bhfón Bí in ann clóscríobh go sciopthaí. Ceann des na scileanna is fearr agus is úsáidí atá agam ná a bheith in ann clóscríobh go sciopthaí. Agus déan cinnte de rud agus déan cinnte de arís. Sin iad na rudaí a bheinn ag. Go raibh míle maith agat Lisa. Edel Rankin, dúirt sí, Tá i bhfad níos mó solúbthacht sa saol oibre inniu agus daoine ag piocadh obair a oireann dhóib agus a fheileann dhóib agus atá feiliúnach dhóib. An ceart ar fad agat, Edel, tá sé sin fíor, fíor, fíor, fíorfhírinneach go deo. A Shéamuis, cén chomhairle atá agat go dhaoine óga atá ag éisteacht agus go mhúinteoirí?
Em, is dóigh, ná raibh, agus ní mise an ceann is fearr le comhairle a thabhairt ach an oiread, ach an chomhairle má tá a leithéide de rud a'm agus comhairle ná, em, Tiocfaidh rudaí sa saol romhat agus tú ag iarraidh an rud atá tú ag iarraidh a dhéanamh a bhaint amach agus má tá tú in ann, bhí Lisa ag caint ar bhóthar, má tá tú in ann an bóthar a dhéanamh thimpeall air sin agus a dhul amach an taobh eile agus a thíocht ag an rud atá tusa ag iarraidh a dhéanamh, más luath nó mall é, you know, faigh bealach le an rud atá tusa ag iarraidh a dhéanamh a dhéanamh. Tá múinteoirí gairmthreorach agus tá múinteoirí. you know go ginearálta sa mheánscoil agus a bhíonns ag plé le ábhair ar leith agus léachtóirí agus teagascóirí agus mar sin de a déarfas leat ok déan é seo nó déan é seo nó déan é seo ach is é an rud atá a bhfuil suim a'at ann agus a bhfuil do chroí ann is tábhachtaí agus is is cirte dhuit a bheith a leanacht. You know luaigh mé ansin níos túisce go raibh go raibh ná raibh 's agam i ndáiríre eh, go bunúsach ná raibh tóin ná ceann ar céard a bhí mé ag iarraidh a dhéanamh. Bhí mé ag iarraidh a dhul ag múineadh, is mé ag iarraidh a dhul sna Gardaí, 's bhí, you know, bhí, I mean, tá, bhí eolaíocht talmhaíochta thíos ar an CAO a'm, 's bhí cumarsáid agus bhí Gaeilge agus bhí, bhí níl 's cén rudaí ach, em, lean an rud a bhfuil suim a'dsa ann agus a bhfuil, agus lean, cén chaoi a ndéarfaidh mé, lean mian do chroí. cheapfainn agus sin rud just chomh tábhachtach agus tiocfaidh constaicí, tiocfaidh bacainní, tarlóidh rudaí i do shaol, b'fhéidir go pearsanta nó go proifisiúnta nó cibé céard é fhéin ach luath nó mall a bheag nó a mhór tiocfaidh tú go dtí an rud atá tú ag iarraidh a dhéanamh. An bhfuil mise ag déanamh an rud atá mé ag iarraidh a bheith a dhéanamh? Tá. Tá. Mar atá 's a'tsa agus mar atá 's ag Lisa agus ag Séamus, you know, 's maith liom bheith caint. You know, agus feileann jab i Raidió na Gaeltachta nó ag craoltóireacht dhomsa. But ag an am céanna, cé go bhfuil daoine ann a bhfuil jabannaí thar a chéile leob,

Yeah, más mian leat obair sna meáin, fé mar atá ráite ag Lisa cheana agus daoine eile, caithfidh tuairimí a bheith agat, caithfidh tú bheith, go mbaineann tú taitneamh as bualadh le daoine agus obair le daoine agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach agus an comhairle a mbeadh agam do dhaoine ná bí ag obair, bí ag cruthú ábhar aon, aon, aon slí gur féidir leat. Más féidir leat rudaí a chur ar na meáin sóisialta déan é, má thugann éinne cuireadh duit bheith ar chlár déan é agus foghlaimeoidh tú as sin an-chuid agus tabharfaidh sé deis duit a fháil amach bhuel an, an oireann sé seo dhom nó an mbainfidh mé taitneamh as agus is an-taithí é sin agus, agus ansin so de réir mar atá na meáin fé láthair Más rud é go sroicheann tú 20, abair, agus muna bhfuil aon rud déanta agat sna meán, léiríonn sé sin nach bhfuil suim agat sna meán, go pointe áirithe. So bí ag obair, bí ag cruthú stuff, an stuff is, is, is, is, is mó gean atá agat féin air. So tá sé thar a bheith tábhachtach paisean a bheith agat agus bheith ag leanacht na rudaí go bhfuil suim agat iontu. Agus a Kevin, sin rud, sin rud, sin rud, agus níl sé an fhad ó bhí muide ag an ollscoil ach an oiread, agus tá rudaí tar éis athrú ó fiú amháin nuair a bhí muide, nuair a bhí muid ag déanamh an chúrsa cumarsáide, céard, 2014 a tháinig mise amach, agus Ní raibh an oiread sin béime fiú ar Mojo an t-am sin, labhair sibh ar Mojo níos túisce. Agus mar a déarfá, just ní raibh sé, ní hé nach raibh sé ann ach ní raibh sé chomh forbartha agus ní raibh sé chomh forleathan agus tá tusa in ann anois a ghoil agus you know tá an, tá an fón anseo le, tá tú in ann an oiread a dhéanamh leis an bhfón agus a bheith in ann le, bhí mé, fón agus YouTube, just, just ag, is féidir leat an stuff a chruthú, a chruthú le, le, leis an bhfón agus is féidir leat a, fhoghlaim conas an stuff a dhéanamh le YouTube, just cuir isteach an rud ab mhaith leat a dhéanamh, you know, eagarthóireacht nó aon rud eile, app a fháil agus déan é. Agus, agus sin rud mór eile freisin, cé nach bhfuil tú baileach ag déanamh clár raidió, nó, agus bhí muid ag caint faoi seo an lá cheana thiar sa stáisiún, bhí muid ag caint faoi Spotify, agus tá tú ag cruthú, bhí duine eicínt ag fiafraí dhíom cé leis a éisteanns tú. Éistim, ah, you know, podchraoltaí, éistimse le nuaíocht, you know, mar gheall ar an, ar an gcineál réimse oibre a bhfuil mé ann, tá mé, tá suim a'm sa nuaíocht agus rudaí. Ach nuair a bhíonns mé amuigh ag siúl nó má bhíonn mé, má bhíonn mé, you know, ag imeacht sa gcarr agus rudaí, either sé nuaíocht nó, nó beidh Spotify ag imeacht a'm. Agus tá, tá appannaí eile ann freisin atá tú in ann a úsáid ach le, ábhar ar nós, nós Spotify, tá tú in ann do stáisiún raidió féin a chruthú. Le podchraoladh, tá tú in ann do stáisiún raidió féin a chruthú. Tá tú in ann do stampa féin a chur air, tá tú in ann do chuid rudaí féin a rá, tá tú in ann you know, you know, Kevin FM nó Lisa FM nó Norita nó Séamus FM, a bhunú ar an idirlíon anois, rud nach raibh cho, rud nach raibh, agus tá rudaí ag athrú chomh minic, is dóigh gurb in an pointe, tá rudaí ag athrú chomh sciobtha agus tiocfaidh an lá, cé go bhfuil Mojo istigh anois agus go bhfuil daoine go, go mór mór mór istigh le Mojo agus ag goil amach agus ag déanamh rudaí astu féin. Bhí, bhí uair ann agus cuimhnim ag caint le ceamaradóir faoi, dúirt sé, ó beidh muide as obair anois mar gheall ar Mojo. Agus go dtí pointe tá an ceart aige. Ach tiocfaidh an lá go mbeidh rud eicínt fiú níos forbartha ná Mojo ann. Bhuel said, fiú an, fiú an cúig nó sé de bhlianta ó shoin ní raibh an oiread sin cainte ar an rud a bhfuil muide anois air. Rud nó Zoom nó, nó YouTube. Bliain ó shoin ní raibh cur amach ag daoine ar Zoom. Agus tá sé á,
Ní raibh. Agus tá muid inniu dháiríre.
Táimid. Agus an rud a deirimse nuair a bhímse ag traenáil léiritheoirí in RTÉ an rud a deirimse leo ná an rud is tábhachtaí ná má tá tusa ag déanamh clár nó má tá tú ag obair ar chlár caithfidh tú rudaí a chruthú nach mbeadh ann ach amháin gurb tusa a chruthaigh iad. So caithfidh siad a bheith go mbaineann sí, nach ndéanfadh éinne eile an jab céanna. So más rud é go bhfuil gach duine ag déanamh an jab céanna agus is cuma má tá Lisa ag obair ar an gclár sin nó má tá duine éigin eile ag obair air, bhuel ní fiú do Lisa teacht ar obair chor ar bith muna bhfuil a stíl fhéin aici, muna bhfuil a cuid tuairimí fhéin aici. So smaoinigh ar sin, cad iad do thuairimí fhéin, conas gur féidir leat do phearsantacht a chur sna cláracha? agus tosaigh leis na rudaí gur féidir leat tosnú leo, sé sin na meáin shóisialta fé láthair. Ok, breathnaigh, fágfaidh muid ansin é déarfainn ó thaobh ama dhe. A Shéamuis, a Lisa, a Shéamuis agus a Kevin, tá mé an-shásta go raibh sibh linn. Tá Jen Henson théis cur isteach iontach Lisa chloisteáil ag caint faoi Mojo agus úsáid an ghutháin agus na hábhair atá. a thagann as a bhíonns cruthaitheach agus an ceart ar fad aici ansin is iontach í a chloisteáil. Tá mé an-bhródúil as mo thriúr iarscoláire, Kevin, ní iarscoláire liom thú ach is comhghleacaí liom thú ar bhealach. Bhí sé go hálainn a bheith in bhur gcuideachta agus fágfaidh muid an focal scoir ag Kevin. No. No, b'in é, b'in é. No, ní raibh, ní raibh mé ag magadh go raibh an focal scoir agam.